Dia bhur mbeatha sa lucht éisteachta, is mise Aimhirgín Ó Caoindealbháin agus tá fáilte is fiche romhaibh go dtí inter alia, podchraoladh Dlí na Gaeilge. I mbliana, bhí mé féin agus Liam in áiteanna éagsúla ar thaithí oibre don tríú bliain agus sa dá chlár so tá Liam agus mé féin ag iarraidh blaiseadh a thabhairt daoibh de na háiteanna ina rabhamar. Bhíos féin anso ag fáil taithí oibre i bPairlimint na hEorpa le Cynthia Ní Mhurchú, ball de Phairlimint na hEorpa.

Agus táim sásta a rá go bhfuil Cynthia liom anseo i stiúideo taifeadta na Parlaiminte, agus labhróidh sí linn fúithi féin agus a bhfuil ar siúl aici. Dia dhuit, Cynthia. Dia 's Muire dhuit, a Aimhirgín, agus áthas an domhain orm a bheith ar do phodchraoladh. Tá cloiste agam mar gheall air, agus tá an-obair ar siúl agatsa agus ag Liam, agus tréaslaím libh agus gabhaim comhghairdeachas libh beirt, mar tá sé fíorthábhachtach go mbeadh tuiscint, is cuma cé beag is atá an tuiscint sin, ag daoine ar chúrsaí na hEorpa.
Agus dár n-éisteoirí d'easca is dócha daoine san ollscoil, mic léinn, b'fhéidir ná fuil aon aithne acu ort. An féidir leat beagáinín a rá i dtaobh do chúlra agus cad as duit? Cinnte.
Is as Baile Cheatharlaigh dom. Tá mé caoga is a naoi agus tá cúpla job curtha díom faoin tráth seo i mo shaol. Thosaigh mé amach mar mhúinteoir bunscoile, níor chaith mé ach bliain amháin ag múineadh i nGaelscoil Eoghain Uí Thuairisc i gCeatharlach, ar an mbaile féin agus traenáladh mé roimhe sin i gColáiste Dhún Chéirí, atá anois ina Choláiste Gnó agus Tráchtais, Smurfit, ar an gCarraig Dhubh i mBleá Cliath agus bhí dúil agam is dócha a bheith i mo mhúinteoir ar feadh mo shaoil ach ar an drochuair níor aithníodh mo phost buan toisc go raibh ciorruithe siar i gcúrsaí caiteachais ar chúrsaí oideachais agus mar sin de agus sa Roinn Oideachais ag an am agus tar éis bliana Fuair mé amach nach raibh mo phost buan ar chor ar bith ach go mbeadh orm dul ag tóraíocht. Now, fuair mé, is dócha, obair shealadach i ngnáthscoil, scoil Béarla, taobh amuigh de Bhaile Cheatharlaigh ach an samhradh roimhe sin agus mé ag iarraidh teacht ar, ar fhostaíocht éigin, thosaigh mé ag cur isteach ar phostanna le Gaeilge nó go mbeadh Gaeilge úsáideach nó buntáisteach maidir leo agus. Ceann de na postanna a chuir mé isteach air ná tríd an bpáipéar Inniu nó b'fhéidir páipéar eicínt eile a bhí amuigh ag an am, páipéar scríofa mar a déarfá, ní raibh aon rud ar an líne ag an am, agus bhí fógra beag ann ag lorg láithritheoir go Cúrsaí go RTÉ agus go bunúsach an rud, séard a bhí i gceist le Cúrsaí ná bhí sé beagáinín cosúil le, nó ní bheadh cuimhne ag na daoine atá ag éisteacht leis seo ar Féach nó ar Seacht Lá ach, Cuir i gcás Prime Time. So, Prime Time na Gaeilge a bhí i gceist ag an am agus bhí, bhí, bhíodh an clár seo a dhul amach cúig uair in aghaidh na seachtaine, chuile thráthnóna, so bhí sé ana, ana-ghnóthach. Bhí sé beo idir a seacht agus leathuair tar éis a seacht agus bhí sé ag plé ag tús na seachtaine le cúrsaí polaitiúla agus saghas ag deireadh na seachtaine ag plé le cúrsaí ealaíona agus mar sin de agus ansin siamsaíocht agus grinn b'fhéidir ar an Aoine. So bhí sé an-mheasctha go deo ó thaobh cúrsaí iriseoireachta dhe agus mhúnlaigh sé sin mé beagáinín níos mó ná an mhúinteoireacht mar chaith mé deich mbliana in RTÉ ag plé le cúrsaí iriseoireachta agus ag láithriú agus ag iriseoireacht agus chomh maith leis sin, Aimhirgín, bhí mé ag scríobh chomh maith taobh amuigh de RTÉ so iriseoir, saoririseoir a bhí ionam. Agus i rith an tsamhraidh bhí mé ag plé, agus mé ar scor ó teilifís, bhí mé ag plé le cúrsaí raidió agus ag tuairiscíocht. So, bhfuil fhios agat, bhí an t-ádh dearg liom mar fuair mé blaiseadh leathan, iontach ar chuile ghné den chraoltóireacht. Agus ag deireadh mo mo thréimhse mar iriseoir bhí an iriseoireacht ar líne díreach ag teacht isteach agus fuair mé blaiseadh beag ar sin. Agus mé ag obair do RTÉ, chinn mé ar chéim eile a dhéanamh agus cur le mo chéim múinteoireachta, nó mo chéim oideachais. Agus an rud a chinn mé ar dhéanamh ná céim sa dlí, ach sa dlí amháin, chun a bheith i m'abhcóide. Agus in Óstaí na Rí a rinne mé an chéim sin. Agus bhain mé amach an chéim faoin am go raibh mé thart ar tríocha 's a haon, is dóigh liom, nó thart ar sin. Agus dúirt mé liom féin, beidh sé sin go breá, Déanfaidh mé é agus mé ar scor ó RTÉ nuair a bheas mé seasca nó seasca is a cúig agus an chéad rud eile a tharla ná bhí an, bhí an bug ionam is dócha ó thaobh an dlí de agus bhí an-spéis agam a bheith ag cleachtadh mar abhcóide agus i, tar éis, tar éis an céim a bhaint amach agus cúpla mí ina dhiaidh sin dúirt mé liom féin, féach, tá mé chun é seo a thabhairt suas ar fad, RTÉ, agus tá mé chun dul i dtreo na leabharlanna dlí. Agus sin a rinne mé Chuile dhuine ag rá liom Aimhirgín tá tú as do mheabhair, tá tú ag fágáil job iontach, blah blah blah. Ach em ar aon nós, áthas an domhain orm gur chinn mé ar sin a dhéanamh agus thosaigh domhan ollmhór dom ó thaobh an Leabharlann Dlí de agus ansin thosaigh mé i mBleá Cliath sna Ceithre Cúirteanna agus ansin thosaigh mé ag cleachtadh thíos fán dtír mar tá ocht nó b'fhéidir níos mó Chúirt Chuarda anois ar fud na tíre. scaip ar fud na tíre agus theastaigh uaimse filleadh ar Cheatharlach agus sin an rud a rinne mé taobh istigh de bhliain, bhliain a chaitheamh mar dhiabhal, sin saghas ag traenáil chun a bheith i d'abhcóide tar éis bliain a chaitheamh agus mé i mo dhiabhal ag Paul Coffey atá anois ina bhreitheamh, bhreitheamh san Ard-Chúirt. Chinn mé ar dhul ag diabhlaíocht. thíos fán dtír agus chaith mé bliain eile ag deabhlaíocht le Michael G. McGrath, atá anois ina bhreitheamh, sa Chúirt Achomhairc. So, fuair mé an-thraenáil ón mbeirt sin, d'fhéadfá a rá, agus chaith mé seacht mbliana is fiche sa Leabharlann Dlí. Agus dhírigh tú isteach ar dhlí teaghlaigh ansan, agus conas gur tharla sé sin i do shaol? trí thimpiste dáiríre. Nuair a thosaíonn tú amach, mar is eol d'aon ábhar abhcóide nó aon duine a bhfuil aithne acu ar abhcóidí agus abhcóidí óga, ní roghnaíonn tú dáiríre do chleachtas féin. Déanann tú iarracht, b'fhéidir, d'ainm a chur amach mar shaineolaí ar seo siúd is uile gné éigin den dlí. Ach ag an am gur traenáladh mise, fuaireamar traenáil chun a bheith i d'abhcóide. ginearálta, mar a déarfá, cosúil le dochtúir teaghlaigh, GP, agus a bheith ábalta, b'fhéidir, díriú ar aon fhadhb a thiocfadh os do chomhair agus ní bheadh uait ach, b'fhéidir, oíche a chaitheamh ag léamh an téacs is tábhachtaí maidir leis an gceist sin, bíodh sé ag baint le cúrsaí talún nó cúrsaí tithíochta nó cúrsaí pleanála nó cúrsaí clainne nó cúrsaí coiriúlachta. So, em, tar éis deich mbliana ag plé le díobháil phearsanta agus ag plé le, eh, cásanna sibhialta, ag plé le uacht, ag plé le, em, aighneas clainne, ah, ó thaobh b'fhéidir, eh, rights of way agus rudaí mar sin agus an gnáth rud a chloistheá, abair, sa chúirt dúiche, sa chúirt chuarda agus tú thíos fán dtír, em, is dócha an chéad rud eile a tharla ná gur thosaigh mé ag fáil níos mó cásanna, eh, sa dlí clainne, Is dócha mar gur go bhfaca dlíodóirí mise ar mo chosa agus an spéis a bhí agam sa chineál sin cás agus an dúthracht a bhí agam seirbhís maith a thabhairt don chliant. Agus tharla sé ag an am chomh maith go raibh na liostaí éisteachta os comhair na mbreitheamh ar an gCúirt Chuarda, bhí siad ag scoilt nó bhí deighilt ag fás eatarthu idir, cásanna sibhialta agus cúrsaí clainne, cásanna clainne, agus ar an taobh eile, cásanna coiriúla, agus ní raibh mise ag bacaint ar chor ar bith leis an, leis an em, dlí coiriúil. So is dócha gurb é sin an chaoi gur, gur tháinig sé, nó gur tharla sé. Agus is, agus an dóigh leat, go bhfuil an dlí teaghlaigh scoite amach ar shlí, an bhfuil sé, an bhfuil, cad iad na saintréithe a bhaineann leis an dlí teaghlaigh Yeah. mar chleachtas, Yeah, ná bheadh ag príobháideachas. dlíodóir eile seo? Yeah, go díreach. Príobháideachas agus scil, eh, leibhéal scile glan difriúil den ghnáth traenáil a fhaigheanns tú is dócha agus tú ag gabháil gon chéim, agus tú ag fáil traenáil ar an job. Tá sé difriúil mar, cé go bhfuil tú ag plé, ar ndóigh, leis an dlí agus le go leor leor achtanna agus bunús dlíthiúil leis, tá bunús an-dhaonna ag an dlí seo, a Aimhirgín, agus tá tú ag plé le fíor-shaol na gcliaintí nó na ndaoine a bhfuil tú ag déanamh argóintí ar a son, agus tá sé sin difriúil ná a bheith ag, mar shampla, cosaint fostóra éigin má thiteann duine éigin sa siopa nó má tharlaíonn rud éigin eile sa siopa. Tá sé an-phearsanta, tá sé an-leochaileach agus tá sé. Tá sé an-dháiríre sa mhéad is go bhfuil daoine óga, daoine faoi bhun 18 sa mheascán chomh maith, agus áit an-lárnach le plé agus le deimhin a dhéanamh de go ndéantar cothrom na féinne dos na daoine óga seo atá sa chlann, má tá daoine óga ann agus go hiondúil bíonn agus bhí agus caithfidh tú a bheith. an-cháiréiseach ag plé le daoine óga agus féachaint i ndiaidh na tuairiscí cuí a ordú, tríd an mbreitheamh, ar ndóigh, an cás a dhéanamh chun na tuairiscí cuí sin a ordú agus a iarraidh ar an mbreitheamh plé leotha agus chomh maith leis sin, Ní féidir a bheith ag féachaint ar chás clainne mar cé atá chun buachaint agus cé atá chun cailliúint. I gcónaí caithfidh tú teacht chuig an gcás go cothrom, go féaráilte agus ag díriú ar an bhfreagra is cuí, ní hamháin go Mhamaí agus Daidí, you know, don bheirt atá scartha anois, ach go na daoine óga. Agus b'fhéidir dhon gnó clainne, abair más feirm atá i gceist, nó más comhlacht de shaghas éigin eile, mar tá tú ag caint faoi dhaoine óga agus b'fhéidir bean nó b'fhéidir fear, má tá an bhean ag obair taobh amuigh den bhaile, tá tú ag faire ar chúrsaí airgid ar feadh i bhfad, suas go dtí 18 i gcás na leanaí, nó 23 má tá siad ag freastal ar an ollscoil, agus caithfidh tú deimhin a dhéanamh de go bhfuil an chúirt chun an cinneadh. cuí a dhéanamh maidir leis na hacmhainní agus airgeadú na clainne seo idir dáta an chás agus ansin go dtí go bhfuil na páistí fásta suas agus i gcásanna áirithe a Aimhirgín bíonn mná, cuirim i gcás tá tú ag caint faoi mná b'fhéidir atá sna seascadaí ag fáil colscaradh b'fhéidir you know seasca cúig seachtódaí agus b'fhéidir gur fhág siad an job i bhfad i bhfad ina ndiaidh agus níl faic na fríde le titim siar acu le titim siar air.
Tuigim. Agus an dóigh leat go bhfuil, mar go raibh saghas reifreann ann ar chearta na bpáistí cúpla bliain ó shin, 2013 más buan mo chuimhne, an dóigh leat gur tharla mórán éabhlóide le do linn féin ar ghuth na leanaí sa chóras, an bhfuil feabhas tagaithe air nó cad é do mheon ar sin? Is dóigh liom gur tharla. Is dóigh liom gur tharla sa seomra cúirte, ó thaobh traenáil na mbreitheamh, eolas na mbreitheamh, cur chuige na mbreitheamh agus na n-abhcóidí chomh maith, ach ar an drochuair acmhainní atá ag na heagraíochtaí stáit atá ag plé leis na ceisteanna seo, ar an drochuair ní raibh, ní fhaca mise go raibh dóthain maoiniú ar fáil i gcónaí le haghaidh gach cás agus chun cothrom na Féinne a thabhairt go gach cás agus an sampla a bheadh ann b'fhéidir agus mé ag dlí ag plé le ní dlí clainne ach ag plé le dlí páistí agus cuirim i gcás páistí a tógadh ó na tuismitheoirí mar nach raibh na tuismitheoirí ábalta aire a thabhairt don pháiste agus mise ag iarraidh plé le le Tusla agus an cás a throid go mb'fhéidir go mbeadh ath aontú agus plean athaontaithe curtha le chéile ag Tusla maidir leis an bpáiste seo tar éis cúpla mí d'iniúchadh agus fáil amach céard go díreach atá mícheart sa bhaile agus uaireanta, Aimhirgin ar an drochuair, bhí na foirne a bhí ag plé le Tusla, cé gur eagraíocht iontach agus tá indibhidiúlaigh agus daoine iontacha ann ach. Bhí sé deacair an leanúnachas sin a fheiscint ó éisteacht go éisteacht agus mé ag plé le páistí, agus chuir sé sin isteach go mór orm go raibh todhchaí na bpáistí seo ag brath cuid mhór ar na hacmhainní a bhí na polaiteoirí agus na Ranna Stáit agus an Stát féin ábalta chur ar fáil. Agus ansin, ar ndóigh, bhí fadhbanna earcaíochta ag na heagraíochtaí céanna agus bhí sé deacair na hoibrithe sóisialta a choinneáil san áit oibre mar go raibh siad ag fáil tairiscint níos fearr thar lear, b'fhéidir. Tuigim.
Agus luaigh tú, is dócha, an t-athrú gur féidir le polaiteoirí a dhéanamh chun na córais seo a fheabhsú agus, go deimhin, chuaigh tú féin leis an bpolaitíocht ina dhiaidh san. Cad a spreag tusa chun tabhairt fé an dtoghchán Eorpach anuraidh?
Díreach, is dócha, bunaithe ar an méid atá ráite agam, sé sin, go bhfaca mé poill áirithe sa chóras ina raibh mise ag feidhmiú, sé sin, an córas Dlí agus Cirt, agus chonaic mé roinnt poill agus roinnt laincisí agus roinnt bacanna agus bearnaí agus dúirt mé liom féin, cé go bhfuil an reachtaíocht ann, b'fhéidir nach bhfuil an reachtaíocht céad fán gcéad oiriúnach nó níl sé oiriúnach don chás áirithe seo. nó a mhalairt Aimhirgin, b'fhéidir nach raibh an reachtaíocht ann ar chor ar bith. Agus mar a dúirt mé, thosaigh sé sin ag cur isteach orm agus thosaigh mé ag déanamh níos mó machnaimh mar gheall air agus dúirt mé, hmm, ní fheadar an mbeinn ábalta cabhrú ón méid taithí atá agam agus is dócha an eispéireas a bhí agus an traenáil, an amhlaidh go mbeinn ábalta tacú i slí éigin eile seachas a bheith i m'abhcóide, agus an pholaitíocht a bhí ar bharr m'intinne, agus dáiríre píre, sin an fáth gur chinn mé ar dhul sa tseans agus an t-ainmniúchán, ofráil ainmniúcháin a fuair mé ó Fhianna Fáil a thapú, agus ansin, is dócha, an suíochán a bhaint amach, agus a bheith anseo anois. Agus mar Fheisire Eorpach anois, is fíor go bhfuil tú tar éis, agus táimid tar éis, cás na bpáistí a lua cheana féin, ach cosaint na bpáistí ar líne, tá sé sin ar cheann de na clocha is mó ar do phaidrín. Ach cad iad na spriocanna, is féidir leat labhairt faoi sin, ach na spriocanna eile, b'fhéidir, atá agat? Cad iad na mórspriocanna atá agat don tréimhse parlaiminte seo? Na mórspriocanna atá agam ná an Ghaeilge. An Ghaeilge. Tá an Ghaeilge mar theanga oifigiúil. san Eoraip ach níl seirbhís iomlán ateangaire agus aistriúcháin ar fáil sa Pharlaimint ag Feisirí Eorpacha cosúil liom féin mar go bhfuil saghas curtha ar an méar fhada, derogation, ar an méar fhada suas go dtí an bhliain 2029 agus nílim pioc sásta leis sin mar thóg sé i bhfad orainn an. t-ardú céime sin a fháil mar theanga oifigiúil agus ba mhaith liom troid in aghaidh an cur siar seo, cur ar an méar fhada seo agus táim ag tógaint aighneas ó lá go lá, ó sheachtain go seachtain ag iarraidh an córas a athrú agus na bearnaí sin a líonadh mar nach bhfuil dóthain ateangairí sa Pharlaimint. Tá an córas ag oibriú sa Choimisiún. agus is féidir le polaiteoirí atá ag plé mar chuid den Choimisiún Gaeilge labhairt ag gach leibhéal de chruinnithe, ach ní féidir liomsa, Aimhirgín, agus dáiríre, an duine is tábhachtaí, dar liomsa, agus nílim díreach a rá seo, but an duine is tábhachtaí chun a bheith ábalta an Ghaeilge a labhairt ag gach leibhéal ná an Feisire, sé sin guth an phobail. Tá mise ann mar ghuth. an phobail agus tá vótóirí agam agus tá pobal agam agus tá an teanga Ghaeilge i mo chroí ach tá siad ag iarraidh go mbeinn ag labhairt as Gaeilge ag leibhéal na Parlaiminte Eorpaigh agus tá sé de cheart acu go mbeinnse so ba bhreá liom é sin a bhaint amach is dócha agus an fhadhb sin ní hamháin a chíoradh ach le cúnamh Dé a réiteach sula gcríochnóidh mo théarma féin. sa bhliain, i gceann ceithre bliana, sa bhliain 2029. Chomh maith leis sin, bím ag plé cuid mhór ar an gcoiste IMCO, cosaint tomhaltóirí atá i gceist, agus gnólachtaí beaga, agus tá, arís, ag dul ar ais go dtí an bunús vótóirí atá agam, táimid ag caint faoi comhlachtaí, gnólachtaí beaga don chuid is mó, ó Chill Mhantáin go dtí an iardheisceairt, go dtí iarthar na tíre, Corcaigh agus ar aghaidh uaidh sin suas go dtí Luimneach agus Contae an Chláir. Is is ceantar tuaithe é Aimhirgin mar is eol duit mar tagann tú ón gceantar céanna agus tuigeann tú go bhfuil cúrsaí taistil, córas taistil, cúrsaí fostaíochta, cúrsaí infheistíochta, go bhfuil siad bacach agus go bhfuil go bhfuil siad bocht in áiteanna. Tá bailtí ar leith ann, mar shampla, má thógann tú, b'fhéidir, an chathair Corcaí nó má thógann tú baile, cathair, saghas baile mór nó cathair bheag, sé sin Cill Chainnigh, nó fiú amháin má má thógann tú Port Láirge, tá siad ag déanamh go maith mar tá infheistíocht iontu thar na blianta agus go leor comhlachtaí IDA agus mar sin de. Ach ansin, má thógann tú baile Thiobraid Árann, mar shampla, baile iontach sa cheantar céanna, agus an-taithí agam ar a bheith ag obair sa chúirt i dTiobraid Árann, is bocht an scéal é agus is beag infheistíocht atá déanta sa bhaile sin toisc go bhfuil sé róghar go Luimneach agus toisc gur tharraing an mhonarcha ba mhó a bhí ann amach as agus níor tháinig aon rud ina áit. Agus an rud a tharlaíonn. Aimhirgin, mar is eol duit, i gcás cás mar sin, nó b'fhéidir, cé nach bhfuil Dúrlas Éile chomh comparáideach, ag an am céanna tá Dúrlas agus tá bailtí níos lú, abair i gCill Chainnigh agus chomh maith leis sin i gCeatharlach, an rud a tharlaíonn ná, imíonn daoine as na bailte beaga seo, Muna bhfuil an fhostaíocht ann, muna bhfuil an connectivity nó an córas taistil ann, muna bhfuil siad ábalta gnó beag a bhunú ansin le hidirlíon atá sláintiúil agus ag feidhmiú. So bím ag troid cuid mhór ar son muintir na tuaithe. Agus lear mór de mhuintir na tuaithe is ea na feirmeoirí. agus siad siúd na comhlachtaí beaga, na SMEs, is mó atá againn dáiríre má bhreathnaíonn tú air, agus na SMEs is faide, is faide saoil atá againn sa cheantar in Éirinn theas. Agus le blianta beaga anuas tá an oiread sin brú ar fheirmeoirí ó thaobh an. is dócha, an Agenda Glas, agus níl aon rud mícheart leis an Agenda Glas, tá muid ar fad i bhfábhar an Agenda Glas atá rite amach agus seolta amach ag an gCoimisiún, ag an bParlaimint agus ag Eoraip frí chéile, ach caithfidh réitiúchán, am, traenáil, tacaíocht agus maoiniú a bheith ar fáil dhos na feirmeoirí, na pairtnéirí is mó ó thaobh an Agenda Glas, but caithfidh idirbheartaíocht agus caithfidh comhghuallaíocht agus comhoibriú a bheith i gceist idir an pholaitíocht Eorpach agus na feirmeoirí sa chás sin ach go háirithe, mar tá siad róluachmhar. róluachmhar do cheantracha tuaithe Éireann Theas agus Éire frí chéile agus tá ár gcaighdeán bia róluachmhar agus tá ár margadh bia agus chomh maith leis sin slándáil bia chomh tábhachtach anois leis an staid geopholaitiúil ina bhfuilimid anois. So bím ag troid ar son

b'fhéidir, níos faide amach ón bpobal sa tslí is go bhfuil, b'fhéidir, b'fhéidir nach bhfuil an clúdach meáin céanna ar Pharlaimint na hEorpa is atá ar Dháil Éireann. So, b'fhéidir, an féidir leat míniú beagán, cad é ról an Fheisire Eorpaigh i dtaobh reachtaíocht nua a chruthú, abair, ní féidir leatsa bille príobháideach a chur chun cinn, abair, chun go mbeadh dlí Eorpach nua ann. An bhfuil aon tionscnamh ar leith a bhí fé do bhráid nó aon rud, aon phíosa reachtaíochta a raibh, tusa ag plé leis i slí speisialta nó sonrach? Cinnte.
An ceart ar fad agat. Yeah. Sin is dócha an pointe is díomách faoin obair frí chéile, nach féidir liomsa bille príobháideach, mar a dúirt tú, a chur chun cinn, faoi mar a fheicimid sa Dáil agus polaiteoirí agus seanadóirí ag cur billí chun cinn agus mar sin de. Ach ag an am céanna, nílim diúltach, ní maith liom a bheith diúltach faoi aon ní. So, An rud, an rud dearfach gur féidir liom a dhéanamh ná, nuair a chuireann an Coimisiún dlíthe nua, moltaí de dhlíthe nua nó de phacáistí nua os ár gcomhair sa Pharlaimint agus muid ag plé leis na coistí éagsúla atá roinnte suas i ngné ábhar éagsúla, is féidir liomsa deimhin a dhéanamh de go bhfuil an dréacht sin in oiriúint do na vótóirí in Éirinn Theas. Now, cad a chiallaíonn sé sin, nó conas mar a bhreathnaíonn sé sin, mar a deir siad anois i mBéarla. Agus an chaoi go mbreathnaíonn sé sin ná, caithfidh mise cluas ghéar a choinneáil leis na daoine sa bhaile, leis na grúpaí atá ag cur na na n-argóintí chun cinn ar a son, éisteacht go géar leo, fáilt amach cad iad na fadhbanna agus ansin a mhíniú dhóibh, Cén chaoi gur féidir liom na fadhbanna sin a réiteach? Nó b'fhéidir, Aimhirgin, cén chaoi nach féidir liom na fadhbanna a réiteach? Mar, mar is eol duit, ó thaobh cúrsaí polaitiúla de, agus tuigeann an domhan is a mháthair é seo, i gcónaí bíonn, em, tarraingt agus, you know, bíonn, bíonn, bíonn tú ag tabhairt rud éigin i lámh amháin agus ag tógaint sa lámh eile agus caithfidh tú is dócha an chothromaíocht sin a mheas agus a mheá ach mar shampla d'iarr tú orm sampla a thabhairt so chomh luath is a tháinig mé amach agus mé ag plé leis an gcoiste sin IMCO, 'sé sin na tomhaltóirí agus na gnólachtaí beaga iarradh orm a bheith ag oibir ar uasdátú a dhéanamh ar dlí a bhaineann le paisinéirí so, cearta phaisinéirí san Eoraip, agus sé sin daoine a bheadh ag taisteal ar eitleán, ar bhád, ar traein agus mar sin de, gach modh taistil. Agus em an rud a bhí le déanamh ná bhí an dlí saghas em as feidhm mar go raibh sé os cionn deich mbliana d'aois agus bhí orm oibriú air sin agus féachaint eh conas a d'fhéadfainn an píosa dlí seo a thabhairt suas chun dáta i slí a rachadh chun leasa eh na ngnólachtaí beaga ach chomh maith leis sin chun leasa na bpaisnéirí ach sa chomhthéacs seo Aimhirgín agus sé sin go bhfuil gach grúpa sa Pharlaimint ag déanamh argóint a n-argóintí fhéin óna mbunús fhéin nó óna dtaobh fhéin agus An rud atá i gceist agam díreach ná é a mhíniú dos na héisteoirí ná, tá daoine ar an eite dheis agus tá daoine ar an deis chrua agus ansin tá muintir na heite clé agus ansin tá mé féin i Renew Europe, an cúigiú grúpa is mó sa pharlaimint. Tá muide sa lár agus táimid ag iarraidh a bheith cothrom is dócha don dá thaobh. Ní hé sin go suímid siar nó aon ní mar sin ach bímid, Bímid ag iarraidh an idirbheartaíocht a choinneáil ag imeacht i gcónaí, so bíonn sé deacair gach rud a theastaíonn uait a bhaint amach, a bhaint amach ar an bpointe boise, agus is dócha go mbraitheann sé cuid mhór ar leibhéal cumais agus leibhéal ábaltacht an Fheisire agus an leibhéal spéise atá ag an bhFeisire ina bheith ag troid agus. Tá áthas orm a rá, ós rud é go raibh mé ag troid ar feadh mo shaol sna cúirteanna, oireann sé go breá dhom, ní a bheith ag troid go hoscailte, ach a bheith seasamhach ó thaobh, you know, mo thaobh fhéin a chosaint, agus gan ligint do rudaí. So, gné eile den chód sin, nó gné ar leith den chód sin ar a raibh mé ag obair ná paisinéirí nach bhfuil lúth, iomlán acu toisc go mb'fhéidir go bhfuil máchail éigin orthu, go bhfuil siad dall nó go bhfuil siad bodhar nó go bhfuil, nach bhfuil siúl na gcos acu agus mar sin de. Agus tá áthas orm a rá gur, gur bhaineamar amach, is dócha, an chéad sainmhíniú ar mhadra treorach, más féidir liom é sin a thabhairt ar guide dog, níl a fhios agam an bhfuil sé ceart ach ar mhadra treorach. Agus sin rudaí tábhachtacha, I mean déanann sé sin difríocht do shaol daoine. Ach is dócha, Aimhirgín, an rud is práinní faoin obair atá ar siúl ag Feisirí Eorpach cosúil liom san Eoraip ná an t-eolas sin a sholáthar agus a thabhairt ar ais abhaile, mar feictear dhomsa, b'fhéidir ní i measc na ndaoine atá i gceist leis an bpodchraoladh seo anois, sin daoine óga, ach i measc daoine atá meánaosta nó daoine atá níos sine ná sin, ar an drochuair, tá easpa tuisceana ar cad tá á dhéanamh ag ár bhfeisirí amuigh san Eoraip, cén fáth go bhfuil siad ann, bhfuil siad díreach ag seasamh taobh thiar de bhrat na hÉireann i measc na bratacha eile nó cad tá ar siúl acu? Agus is bocht an scéal é nach bhfuil níos mó cláracha ar. ar stáisiún náisiúnta RTÉ nó ar an stáisiún raidió, RTÉ 1, nó ar stáisiúin eile, na stáisiúin neamhspleách chomh maith, agus sna meáin scríofa agus sna meáin ar líne. Is trua nach bhfuil a leithéid de Euronews in Éirinn ionas gur féidir le daoine tuiscint a bheith acu ar an Eoraip agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil meas acu ar an Eoraip, mar chomh maith leis sin, rinne mé dearmad a rá, Aimhirgin, go bhfuil mé ar choiste nua-bhunaithe ag an gCoimisiún nua seo an bhliain seo caite, agus an coiste nua atá ná an daonlathas a chaomhnú. Tugtar an Democracy Shield air, ach ciallaíonn sé luachanna. an daonlathais a chaomhnú, a chosaint, a chur chun cinn. Agus an rud is tábhachtaí faoi dhaonlathas a chaomhnú sa staid ina bhfuilimid anois, agus luaigh mé an staid nua geopholaitiúil agus ardú na heite deise, ardú mór atá ag déanamh an-dhochar do dhaonlathaithe agus do thoghcháin daonlathacha ar fud na hEorpa, an rud is tábhachtaí ná go mbeadh muinín ag muintir na hEorpa sna hinstitiúidí atá anseo ag obair ar a son, mar tá muid, agus tá na hinstitiúidí anseo, luaigh tú an Coimisiún, luaigh tú an Comhairle na nAirí, luaigh tú an Parlaimint, tá muid ag iarraidh a bheith ag obair ar son vótóirí na hEorpa agus muintir na hEorpa ach is bocht, tá brón orm a rá, go bhfuil dream mór amuigh ansin anois agus tá siad ann mar thrian de Pharlaimint na hEorpa faoi láthair agus tá siad ag rá, bhuel, féach, níl aon mhuinín againn dáiríre as institiúidí na hEorpa agus níl trust againn as an daonlathas nó as na ceannairí agus eh atá i bhfeighil ar na tíortha san Eoraip agus ní gá ach féachaint ar Putin, ní gá ach féachaint ar Trump, eh ní gá ach féachaint ní hamháin taobh amuigh den Eoraip ach féach ar an Ungáir agus féach ar, abair, le déanaí. ardú na heite deise sa Phortaingéil, níor cheap éinne go mbeadh an pháirtí sin tar éis fás chomh mór sin mar a d'fhás sé le déanaí. Agus is dócha, an bhfuil cuid den mbearna san ann, b'fhéidir, toisc go mbraitear nach bhfuil feisirí Eorpacha, b'fhéidir, ag plé leis an dtoghcheantar sa tslí chéanna is, b'fhéidir, atá Teachta Dála nó atá Comhairleoir Contae? So ar éirigh leatsa aon, aon tionscnamh a dhéanamh, abair i nGaeltacht nó aon, aon ní mar san ar an talamh? I mean an minic, an dtéann tú ar ais go hÉirinn go minic nó an bhfanann tú anseo? Go minic, chuile, chuile dheireadh seachtaine seachas cur chun mo chuid níocháin a dhéanamh anseo sa Bhruiséil nó rud eicínt mar sin nó chun briseadh beag a fháil ón taisteal nó chun bualadh le mo iníon atá ina cónaí i Munich mar shampla agus mar sin de ach yes, D'éirigh liom, abair, bhí mé ag plé an-dhlúth ansin le Conradh na Gaeilge agus le eagraíochtaí eile Gaeilge ó thaobh achainí a chur faoi bhráid Choiste na nAchainí, coiste eile ar a bhfuilim, Petitions nó Coiste na nAchainí, agus an achainí a bhí i gceist bhí sé ag plé le cúrsaí pleanála agus polasaí pleanála ó thaobh teach a thógáil sna Gaeltachtaí agus an chaoi go raibh sé sin ag dul in olcas ó thaobh lucht na Gaeltachta agus lucht na Gaeilge sna Gaeltachtaí mar nach raibh siad ábalta cead pleanála a fháil go bunúsach agus chuireamar is dócha an argóint chun chinn nach raibh nó go raibh sé de dhualgas ag an gCoimisiún féachaint ar an bhfadhb seo an athuair agus féachaint ar an dualgas atá ar an gCoimisiún chun teangacha éagsúla na hEorpa agus cultúir éagsúla na hEorpa a chosaint agus a chur chun cinn. Agus tá sé sin fós ar siúl agus d'éirigh liom grúpaí a thabhairt amach ó Éirinn agus ar ndóigh fuaireamar an-chlúdach sna meáin abhaile in Éirinn ach caithfear é sin a dhéanamh go rialta agus an rud atá i gceist agam go rialta, Aimhirgín, mar is eol duit, ná go laethúil mar. Is bocht an scéal é nach bhfuilimid fite fuaite i slí éigin sa Dáil, is, agus tuigim cén fáth, nílimid inár mball den Dáil, tuigim, ach fiú amháin dá mbeadh, Coiste na hEorpa, nó an choiste atá ag plé le cúrsaí na hEorpa, dá mbeadh sé, dá dtiocfadh sé chun na Bruiséile b'fhéidir dhá uair sa mbliain agus go mbeadh chuile, chuile feisire, Eorpach, ó Éirinn, páirteach leis sin ionas go bhféadfadh na daoine sa mbaile féachaint air seo agus fhios a bheith acu agus mar a, mar a deirim, níos mó clúdach a bheith ag cúrsaí nuaíochta ar céard tá ar siúl againn. Uaireanta bíonn gné amháin sa nuacht, abair go rialta, b'fhéidir chuile oíche nó gach cúpla oíche, ach bíonn sé ag díriú ar an gCoimisiún agus bíonn sé ag díriú ar, ar an gComhairle, ar na hairí atá ag teacht amach ó Éirinn ach ní luann sé b'fhéidir, bhuel taobh thiar des na hairí sin, tá Cynthia ag obair ar seo nó tá Billy Kelleher ag obair ar seo siúd is araile nó Barry Cowen nó Barry Andrews so ba mhaith liom níos mó is dócha níos mó ceangailtí a fheiscint b'fhéidir nach bhfuil sé sin praiticiúil agus in éagmais sin nó in easnamh sin tá mé sásta a bheith a dhul abhaile ag bualadh le daoine ag an deireadh seachtaine ag freastal ar chruinnithe agus sea uaireanta Aimhirgín ag plé le rudaí ana, ana iargúlta áitiúla. Tá tú ag caint faoi b'fhéidir plean nua siúlóide chun eh na scoileanna náisiúnta. Em bhí mé i gCeatharlach eh Dé hAoine seo caite agus em bhí mé ag searmanas ag oscailt an scéim nua seo dos na páistí sa bhunscoil i Ráth Bhile mar shampla i gContae Cheatharlaigh agus bíonn sé sin ana thábhachtach go bhfeicfidh daoine thú ah agus go Ní hamháin, ní gá go gcloisfidís faoin méid atá ar siúl agat sa Bhruiséil ach go bhfuil tú leobhtha agus go bhfuil tú ar fáil má tá ceist acu, má tá iarratas acu. Sea, agus is dócha, cloisimid an-chuid agus bhíomar ag caint fé beagán cheana fé chúrsaí Gaeilge anseo sa Bhruiséil. Agus dá mbeadh teachtaireacht agatsa, b'fhéidir, do mhic léinn atá ag éisteacht nó do dhaoine atá ag éisteacht sa bhaile i dtaobh na ndeiseanna atá ar fáil i dtaobh, abair, cé chomh tábhachtach is atá an Ghaeilge anseo san Eoraip. Agus ansan má thá aon teachtaireacht eile agat dos na héisteoirí, just mar chlabhsúr, i dtaobh na Gaelainne, i dtaobh aon ní, ach cad a dhéarfása ar an gcéad dul síos maidir le cás na Gaeilge anseo? agus a thábhachtaí is atá an Ghaeilge anois san Aontas.
ríthábhachtach, ollthábhachtach, agus an chomhairle atá agam ná, má tá spéis ag éinne atá ag éisteacht leis an bpodchraoladh iontach seo fáil amach faoi, cad iad na deiseanna fostaíochta nó na deiseanna foghlama nó deiseanna saoil ó thaobh na Gaeilge de amuigh anseo sa Bhruiséil nó in Strasbourg? Go chun cainte leatsa, Aimhirgín, mar tá an taighde déanta agatsa agus déarfainn go bhfuil sé déanta ag Liam Ó hÓgáin, do chomhghleacaí chomh maith, ach go ginearálta is féidir liom a lua go bhfuil an t-uafás, tar éis don duine an chéim a bhaint amach nó an mháistreacht a bhaint amach, an bunchéim nó an mháistreacht, tá an t-uafás deiseanna traenála, oiliúna amuigh anseo ach seachas sin, agus bíonn siad siúd i ngach. gné den Choimisiún agus den Pharlaimint agus den Chomhairle, ach chomh maith leis sin tá comhlachtaí dlí amuigh anseo, tá comhlachtaí gnó, tá comhlachtaí polasaithe agus iad ag cur comhairle ar chomhlachtaí agus mar sin de, agus polasaí poiblí, ag plé le polasaí poiblí i ngach aon ghné, bíodh sé an timpeallacht, bíodh sé cúrsaí gnó, bíodh sé cúrsaí ealaíon, is cuma. Tá an-deis fostaíochta amuigh anseo. Tá an tuarastal maith go leor, ní maith liom é seo a rá ach tá an cíos níos saoire ná a bheith sa mbaile, ach seachas sin, is breá le daoine óga a bheith ag taisteal agus ba chóir dóibh an domhan a fheiscint agus. Is dóigh liom gur áit tosaithe iontach í an Bhruiséil chun tús a chur le do chuid taistil agus tús a chur le do chuid cinní go gcaithfidh tú a dhéanamh i rith do shaoil ar céard go díreach a thaitníonn liom a bheith ag plé leis. You know, an é seo siúd 's uile mar bhog mise ó phost go post agus tá sé tábhachtach is dóigh liom do dhaoine óga go bhféachaidís ar fhostaíocht ar feadh a saoil ach ní mar an job céanna ach mar ghnéithe b'fhéidir den job céanna. Um now, ó thaobh Eoraip go, i gcoitinne, d'iarr tú orm cad, cén chomhairle a bheadh ort. Le bhur dtoil, bígí ag plé leis an Eoraip. Sin an teachtaireacht is mó atá agam do dhaoine óga. Cuirigí spéis, le bhur dtoil, san Eoraip, sna polasaithe, sna em cúrsaí atá ar siúl anseo agus an méid atá eh á fhógairt ag an gCoimisiún agus an méid argóintí atá ar siúl ag tíortha eile timpeall an bhoird agus Faigh amach cén fáth go bhfuil baint dhíreach idir na hargóintí seo agus, ina dhiaidh sin, na dlíthe a achtaítear agus tú féin agus cén chaoi go dtéann siad i bhfeidhm ort, mar tá an Eoraip fíorthábhachtach inár saol. Mar is eol dhuitse, Aimhirgín, mac léinn dlí thú ach tagann 75 fán gcéad de na dlíthe in Éirinn a achtaíodh in Éirinn, tagann siad ón Eoraip. Bhuel, buíochas leat as a bheith i mo theannta inniu.